Mfumu wawa Mfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mayi amene anapangidwa chipongwe ndi side chick mayi ameneyu adapangidwa chipongwe ndi amuna ake chibwenzi chawo umu ndi mmene zilili mayi ameneyu adali ndi banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino ndakukhala kukhala kunyumba kwake kunabwera mtsikana Mtsikana uja atawodika chongotuluka m'mayi wa m'nyumba, mtsikana uja anagwada pansi kuyamba kulira. Chonde ndikhululukireni, sindimadziwa chimene ndimapanga. Mayiwa adali odabwa pozindikira kuti zimene akuyankhula mtsikanayu samatolapo kanthu. Kenako anamfunsa mtsikana uja, Iweyo ndiwe ndani? Mtsikana uja adanena kuti, Ineyo ndine side chick ya amuna anu. Ndimapanga chibwenzi ndi amuna anu koma amuna anuwo sadandiuze kuti ndi okwatira. Amuna anuwo. Sadandiuze kuti ali ndi ana awiri ndipo anawo akuvutika chifukwa cha ine. Chonde ndikhululukireni. Ndagwira mwendo wanu ndikhululukireni. Mayi aja atamva izi adamuuza mtsikana uja, Ooo kodi mtsikana wake ndiwe? Ok ineyo ndakukhululukira chifukwa choti ngati wazindikira kulakwisa kwako ine ndilibe mphamvu yokupasa chilango. Ndakukhululukira. Kenako mtsikana uja adali wosangalala. Adamuuza mmayi uja tingakhale ma friend? Mayi uja ndi mtima wotseguka. adanena kuti ok chabwino palibe vuto zotsatira zake ufriend udayambika mtsikana uja amatumiza ma gift kumatumiza ndrama kumamutumizira mmayiyo mmayiyu amalandira nthawi zinaso amamutumizira ti ma gift mtsikana uja udali ufriend wamphamvu ndithu nthawi zinaso mtsikana uja amabwera ku nyumba kwa mmayiyu mamuna uja akakhala kulibeko amacheza kenako kumapita ndamakhala akupanga zimenezi kwa nthawi yayitali ndi pa birthday yake mmayiyu mtsikana uja adatumiza masilipasi Atavala masilipasi aja adapita kumsika. Chongobwera kuchoka kumsika kuja, mwendo wake udayamba kuscratcha. Zotsatira zake adayamba kukanda. Amakanda amakanda ndi mwendo uja udayambano kutupa. Iye uja ataona kuti ah, iyi ndi nkhani yayitali, adapanga chiganizo chopita kuchipatala. Atapita kuchipatala adamuuza kuti mwendo wakowo uli bwino bwino sitikuonapo nthenda ina iliyonse anaona ngati doctor uja ankamunamiza adapanganso chiganizo chopita ku chipatala china atafika ku chipatala china adamuuzanso chimozimozi mwendo wakowo ulibe vuto zotsatira zake mmayi uja anabwerera ku nyumba pozindikira kuti palibe chithandizo chimene angapeze ku chipatala ndamakhala kumangosunga mwendo uja mpakana mwendo uja udakula utakula kufika chonchi Mamuna wake ataona izi adasiya kumuthandiza m'mayi uja. Adayamba kumusala. Chakudya samasiya pakhomo, ana ake amakhalira kuvutika. Ndi azibale ake m'mayiyu ataona kuti sister wawo akuvutika, mayi akenso ataona kuti mwana wawo akuvutika, adapanga chiganizo chongomuitana mwana wawo. Adamuuza m'mayiyu, uziwa chani, kuli bwino iweyo ubwereko kubanjako chifukwa chotu ukuvutika. Ndiye si bwino kuti china chake chizakuchitikire ife tili kutali. Bwerako ku banjako. Mayi uja atamva izi anazindikira kuti azibere ake akuyankhula za nzeru. Zosatira zake adatenga katundu wake adapitadi ku nyumba kwa mayi ake. Ndiye akukhala ku nyumba kwa mayi ake kuja, wiki yoyamba adayamba kumva mphekesera. Mtsikana amene umacheza naye uja. panopa ali mnyumba mwako ndi amuna ako panopa ndi banja adalowa banja mnyumba mwako mayiyu anali odabwa pozindikira kuti mtsikana uja anabwera kuzapepesa poyamba komabe sanazitengere adangozisiya panopa mayiyu akukhala kwa mayi yake koma chimwendo chidakula ndi chimene muchionachi zonsezi zidayambika chifukwa cha side chick adapangidwa chipongwe ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro akuluakulu ngati munthu adakupangani chipongwe nabwera kwa inu kuzakuwuzani kuti ndikhululukireni mkhululukireni koma osambweresa pafupi osambweresa mmoyo mwanu chifukwa chakuti mtima wa zako nsidya lina choti muziwe ndichi munthu akafuna kupanga chipongwe amabwera ndi nkhope yachifundo amabwera ndi nkhope ya chisoni ndi cholinga choti afuna awine chikhulupiriro chako umkhulupirire akufuna awine nthawi yako afuna umpase nthawi ndiye akakwanisa kupeza zonsezi zosatira zake amapanga chipongwe mkazi uja anabwera kwa mayiwa ngati munthu oti wathodwa akufuna chikhululuko koma zosatira zake adali ndi mapulani ena ankafuna awine nthawi ya mayiwa ankafuna chikhulupiriro cha mayiwa Amayiwa amkhulupirire kuti uyu ndi friend wanga zosatira zake awapange chipongwe ndipo zinachitika. Akuluakulu, zigawenga zambiri zimaukiridwa chifukwa cha chikondi. Munthu akafuna kupanga chipongwe amabwera ndi chikondi chifukwa chakuti chikondi chimawina pa zonse. Kaya ndiwe president kaya ndiwe gangster izi ndi izi umagwa mu chikondi. Ndiye chikondi ndi chida chachikulu pa dziko lapansi. Ngati ufuna kuwina ugwise ntchito chikondi. Ndimakamba nthawi zonse, munthu ngati akupasani zinthu, choyamba muzizifunsa, kodi iyeyo ndi chifukwa chani akundipasa ineyo? Ndikuti pali chifukwa kumbuyo kwa choperekako ndi zimenenso zimachitika pamenepa. Adayambopereka zabwino zabwino, mayi uja amalandira, ankaona ngati munthu uja akuonesa mtima wachikondi, osaziwa zokuti amadyesera kaye ndi cholinga choti tsiku limodzi azampase choipacho. Ndi chimodzimodzinso Mumadyesera nkhumba ndi cholinga choti tsiku lina lake tizaipha. Akuluakulu, moyo wa munthu ndi nkhumba n'chimodzimodzi. Khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Ena ake amakupasani zabwino pozindikira kuti tsiku limodzi azakupangani chipongwe. Inuyo ndi nkhumba, ndiye khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga.